eze anị ịma na abịa n'ala igbo be anyị makwa ibe omenala be anyị ji wụrụ ibe ọ wụ maka mgbe mgbe abụ mgbe anyị na-eme omenala emesighị ike mgbe omenala be anyị ka na-atọ ụtọ mgbe nwaanyị na-egbu ikpere nye di ya nri ịmakwa ibe nna agwa gị ọ na-abụ mmadụ imejọ na naijiria tikwunyụọ ya anya ọ bụrụ maka gịnị ibe ndị gboo ji bibe ana ka a na-ekwu okwu ya maka na enwere ibe ndị gboo ji bibe ana be anyị ana be anyị ji wee kwuru mana ndị gboo be anyị gwara anyị na ọ bụrụ na ime mmadụ ibe ọjọọ gụ macha ibu ya n'ụzọ ihe ọjị na-efere ji emacha ibu ya n'ụzọ iru ọbụ ikwuru o mepee ụzọ bụ ya ọ na-ana gị inye ya ọjị ọ nara gị ọjị ọ jụọ gị ibe iji bịa ịkwụ ya n'ọgwagụ mere alụ dị otu ọnwa otibe mgbe ahụ o tiri mkpu ndị mmadụ anụkọkwenu n'ọgwagụ mere ya wụ ibe ịbụgo na ibere ya eme ga-enye ha ekwegụ ka ime ya wụ ibe ọzọ kwa nne

nwoke eji eyi nwoke bụ mbụba nna ịma na agwara m ba na ọ na-adịkwa mma ọgaranya mụọ nwa ya mụghị mbụba ọ mụọ ọzọ ya mụ ya agahụ n'ime ya ka o ji ahụ imetụ ụwa ọnụ agahụ eji eji mara bụ onye ji ya ọ taba ike mbụba eburu ya n'isi odegwu nwoke onụ m kenere gị nwoke eji eyi nwoke bụ mkpọkịtị na-emegbu iche ọgụ nwa Nanka ọ bụ obere nwa bụ na-asa arụ n'afọ n'afọ n'ọbụ na-egwu odegwu nwoke m ekenekwukwa gị ọzọ asị m gị werekwa ekene ngwa iji eko ya aka na gwara gị ịnụgo anọkwa nna na South Africa ya echekwala ngụ odegwu maka na a na-echekwala ugo chekwa egbe ọ naghị akụpụ m ụlọ ma ọkwa nne o ji awa na chekwa nwa ọkụkọ ọ lachaa akpana ya ọgwụ iche ọgụ nwa Nanka n'ọbụ nọ n'ọgbọ obere nwa bụ ndị tinyetụrụ ugo eziokwu n'izi n'ọbụ nọ n'ọgbọ nwoke eji eyi nwoke bụ mkpọkịtị ọnụ m kelere gị asị m na ọ ya-adịrị gị mma ịnụgo asị m na ọ ya-adịrị gị mma ha ebi ịma bụ ibe ji ibu oge ebi gekwe ntị ka m kọọrọ gị akụkọ ebere nwoke ọma maka na eziokwu eziokwu okwu ịma ebere ọkwa agaghị enwe ibe eji ebi ndụ ebi anyị ndụ ebi ka nke ọkwa nna ngwa dezie na anya ọkwa ibe ndị gboo be anyị jiri were abụ ọma jiri bata anyị abara anyị ebere chukwu anyị nwere ọdịnakachukwu anyị nwere onyekachukwu anyị nwere ifeanyịchukwu ngwa kedụzi ka onye a na-akpọ John Stone ji esi bịazie na ala igbo be anyị jiziri kuziwere m onye wụ chukwu chukwu abụ anyị na ya dị na mma gboo gboo tupu John Stone abịa ya bụ ihe obodo ụmụnna anyị ka anyị nachịa na ebe anyị si bịa maka ebe anyị si bịa dịkwanụ mma ka m gwakwa unu eziokwu okwu ịgba ebe anyị si bịa ya bụ ije na ọ dịkwa mma mana ndị a bịa rie anyị ọrụ gwa anyị na ebe ọ bụ anyị nọ na ọ jọka anyị pụtara ndị kwerenụ pụta ndị ekweghị bakwa ebe n'ike gee ntị ibido na nwatakịrị kụzibara nwatakịrị omenala mgbe o ji etolite ọ marazie ibe wụ omenala ọfụma ọkwanụ maka ejidere anyị na nwa ịmara ndị mmadụ bịa na-ekwu na o nweghị ibe nna nna anyị ba mepụtara chacha ajụjụ nna ajụjụ onye wepụtara nri anyị na-eridu onye wepụtara ofe egwusi ya bụ anyị na-eri onwedịrụ na restaurant ofe egwusi bara ma ya achịta ha aja ka m jụọ na ọkwa ndị nna nna anyị ba wepụtara ọ bụ ya nyere ndị mmadụ ọrụ millions of people ka o nyere ọrụ n'ụwa niile restọrantị niile na-aga aga restọrantị niile na-aga aga ị hụgonụ ka esi ka esi kwuo ọkwa amamihe ndị nna nna anyị ba ji mgbe gboo mgbe gboo gara aga mgbe abụ ka ba ji wepụta ya bụ ibe masịzi anyị nabatara jizọs na ndị ụka o nwezi ibe anyị na-eche onye ọbụla na-echezi ka mirakụl mere na ndụ ya o nwezighị onye na-agba mbọ chaa chaa ibe abụ eji mara igbo na-ana n'ike anyị amazi na ọ na-abụ obodo ọbụna tụwuru ibe ji ide ebube nke ịma na nke obodo ahụ na-eme agwụgo n'ike ụmụ igbo ka anyị natakwa ebere nwoke ọma ọnụ m kenekwere gị ahụrụ m ibe i mere mmanwụ asị m na ọ ya-adịrị gị mma ọ dị egwu ebe i si weta mmaji kwuru mmaji azụ m mbụ iji ego ya gara gwara